Нобэ дызытепсэлъыхьынур цӏыху щыӏэныгъэм теухуа дауэдапщэхэмрэ ахэм ехьэлӏа лексикэхэмрэ. Куэду ӏуэху гъэщӏэгъуэнщ, куэдрэ дызытемыпсэлъыхьа, дызытемыуэршэрыхьа ӏуэхущи, нобэ гъэщӏэгъуэн хъуну соплъ Мадина, кӏэ, псалъэр ууей. Цӏыху щыӏэныгъэм теухуа дауэдапщэхэмрэ абы ехьэлӏа лексикэмрэ жиӏэу фӏэщыгъэцӏэ хэтхащ. Хъуэпсапӏэу диӏэщ мыр нобэрей ӏуэхукӏэ зэфӏэмыкӏыуэ зы зэкӏэлъыкӏуэу цикл щӏыкӏэу екӏуэкӏыну зыгуэр къыхэкӏыну. Нобэ фи пащхьэ ислъхьэныр цӏыхур дунейм къытехьэн, къыщытехьэным и деж дунейм къытехьа иужькӏэ къыдекӏуэкӏ дауэдапщэхэращ абы къыдэщӏыгъу Ар къезыгъэкӏуэкӏ бзэращ. Куэд тетхыхьауэ, куэд тепсэлъыхьауэ зи еплъыгъуэкӏэ щыт ӏуэхугъуэщ, ауэ дэ гупу дылэжьащ ӏэмал зэриӏэкӏэ, ипэкӏэ къэӏуа, ипэкӏэ утыку къралъхьа зыгуэрхэр тӏэкӏу къызэднэкӏыурэ, моуэ фӏыуэ зэпкъраха ӏуэхугъуэ гуэрхэм дыкъытемыувыӏуэ, Дэ ипэщӏыкӏэ мыр статьяуэ щытащи, статьяр дгъэпсыну яужь дитащ. Къыздэлэжьахэр Думэныщ Аулэдинрэ Шыгъушэ Джулетэрэщ. Щи, дунейм къытехьэ цӏыху цӏыкӏум иращӏылӏэ дауэдапщэхэр. Тӏэкӏуи нобэ къызэрекӏуэкӏыр жытӏуэ э, зыгуэрхэми дытепсэлъыхьынщ, ауэ а лъэныкъуэмкӏэ псалъэмакъыр куу ӏей мыхъууэ. Зэрыщытыпхъэр хабзэм хабзэм къызэрезэгъым и гугъу тщӏыну ара? Ижь, ижьыж лъандэрэ къыздрахьэкӏыу щытащ хабзэр, губзыгъагъэр, ӏэзагъэ щхьэхуэхэр. Нанум, щӏэблэм, щӏэблэ узыншэ къэгъэхъуным ехьэлӏахэр. Хэхъуэ яӏэну унагъуэм къыщащӏам и деж, дауи, псори гуфӏэт, ауэ, абы псалъэмакъ лей иращӏэкӏыртэкъым, хэӏущӏыӏушхуэ защӏыртэкъым, ар ягъэхъыбару дэттэкъым. Аргуэру Мис нобэ къызэрекӏуэкӏым хуэдэу жысӏэнщи. Нтӏэ, щхьэихауэ нысащӏэ уэндэгъу хъуам унагъуэр тепсэлъыхьтэкъым, езыми езым ахуэдэ ӏуэху зэрихуэну къезэгъыххэтэкъым. Урипсэлъэныр фӏытэкъым мыгъуагъуэ гуэрхэр пылъу, нэщэнэ ӏей гуэрхэр епхауэ къалъытэт. Нысэр зэрыуэндэгъум гу лъата иужькӏэ, а цӏыкӏур ӏуэху хьэлъэхэм щахъумэт, гуемыӏу псалъэм щахъумэт. Шхыныгъуэ нэхъ ӏэфӏ, шхыныгъуэ хэхахэр ирагъэшхыну еужь итт. Апхуэдэуи къехьэлъэкӏын, къегуоуэкӏын ахэм пэӏэщӏэ ящӏырт. Нэну къахъунымрэ нысэмрэ зыӏэпыкӏыгъуафӏэ хъун щхьэкӏэ, Сыт щыгъуи зы ӏуэхуи имыщӏу щагъэстэкъым, нэхъ ӏуэху псынщӏэ гуэрхэр, нэхъ ӏэтыгъуафӏэ гуэрхэр ирагъэщӏэну яужь итт. Шхыныгъуэ щӏэщыгъуэхэу нэхъ ӏэфӏ ӏуфӏ хуэдэхэр, хьэнтхъупс хуэдэхэр, сэ сщӏэрэ, лэпсхэкӏхэр, пхъэщхьэмыщхьэхэр, хадэхэкӏхэр хузэблахт. Ауэ шхын хьэлъи къызэригуоуэкӏыныр, къызэрихьэлъэкӏыныр ящӏэти, апхуэдэ зыгуэрхэми щахъумэт. Езы нэрыбгэ, нэрыбгэ цӏыкӏум, езы нысэщӏэ цӏыкӏуми къыщимыкӏухьыпхъэ, здэмыкӏуапхъэ, имыщӏапхъэ, зыхэмытыпхъэ, зыщыукӏытапхъэхэм защидзейуэ щытт. Абы жыӏэгъу, упщӏэжэгъу хуэхъур псом япэрауэ и гуащэрат. Гъащӏэ зылъэгъуауэ, лъхуа пӏауэ, сабий пӏауэ, нэхъ гъунэгъу дыдэу и пщӏантӏэм дэсыр дауикӏ нэхъ гурыӏуэгъуафӏэ э, ахуэдэ ӏуэхур зыщыхъуныр и гуащэрати, нысащӏэм ахуэдэу э, и щхьэ зрихьэлӏэр, и псалъэ зрихьэлӏэр, и гуащэ, и нысэгъу хуэдэхэрат, езым нэхъ нэхъыжьхэрат. И узыншагъэкӏэ зыхуей-зыхуэныкъуэкӏэ нысэри э, зэжалӏэр арат, Зэгущ хъун щхьэкӏэ, кърагъэплъ хабзэт абы фыз ӏэзэхэр. Иджы ӏуэхур игъуэм нэсамэ, лъхуэгъуэр къэблэгъамэ, нысащӏэм къыхуашэт. Экранымкӏэ фыкъаплъи, нобэ тфӏэкӏуэдыжащ мыдей ит псалъэхэр. Ауэ диалект зэмылӏэужьыгъуэхэм, Адыгэр дызэбгрыдзащи, адыгэхэр щыпсэу щӏыпӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэм, тхыгъэхэм къыхэхыжауэ мис мы псалъэхэр щыӏэщи, Хъушэнпежьэ, Хъушэнпэс, ӏэбынэ, дыгур, щӏалащтэ. Абыкӏэ еджэт, нысащӏэм дэӏэпыкъуэгъу, мис а и ӏуэхур тыншу зэӏэпыкӏын щхьэкӏэ, дэӏэпыкъуэгъу хуэхъун хуей цӏыхубзым. Апхуэдэ цӏыхубз нэхъыжьи кърагъэблагъэт. Цӏыхубзыр мыр адыгэбзэкӏэ жытӏынщи, фызгъалъхуэм и фӏэщыгъэцӏуращи, фызгъалъхуэр унагъуэм къекӏуэлӏа иужькӏэ, нысащӏэр зэрытригъэуным еужь итт, нысащӏэр и ӏуэху къыпэщылъым зэрыхуигъэхьэзырыным еужь итт. Абы мыпхуэдэ уэрэд дахэ цӏыкӏухэр жриӏэт. Мамыку уэрэд жари мис мыпхуэдэ щыӏыжщ, мы къыкӏэлъыкӏуэным хуэдэ. Хыр къиуащ. Дзэр къэсащ, Ущымыс, умыщхьэх, ди гъуэгу кӏыхь умыщӏ, жриӏэурэ нысащӏэр тригъэурт, ӏэбнэ уэрэдуи мыпхуэдэ пищэт. Хъутӏэ-хъутӏэ-хъутӏатӏэ, хъутӏэтӏэкӏэса, хъутӏэтӏэӏэфӏ, хъутӏэтӏэнэхуэ, си нэхунэр къэкӏуащ, си нэхунэр къэсащ, жриӏэт. Нану цӏыкӏур дунейм къытехьа иужькӏэ. А псалъэм де зэ згъэзэжынщи, нобэ ди тхьэкӏумэр есауэ къэдгъэсэбэпу щытыр дауи, сабий псалъэращ. Сабийр ди бзэм щыщкъым. Дэ ди бзэм езым хэтщ ӏэуа, нэну, дзэдзу жыхуиӏэ псалъэхэр. Зэрытщӏэщи, къащтэжауэ дэгъуу щӏалэгъуалэм иджыпсту интернет хъуми, нэгъуэщӏми щӏэх-щӏэхыурэ къагъэсэбэпу щытщ а псалъэхэр. Ауэ адыгэр губзыгъэу сабийм къызыщӏедгъэубыдэ лӏэужьыгъуэр зэщхьэщыхауэ къигъэсэбэпу щытащ. Псалъэм папщӏэ, нэхъ цӏыкӏу дыдэм, къалъхуагъащӏэм, зыкӏэ еджэт, ӏэуа жаӏэт. Адэкӏэ тӏэкӏу нэхъ къэжэпхъа цӏыкӏур, ар дзэдзут, абы нэхъ нэхъ иныр нанут. Ар дызыхуэарэзыщ гурыӏуэгъуэщ. Пэ жыӏэ? Адэкӏэ докӏуэри, дунейм нану цӏыкӏур занщӏэу къызэрытехьуэ, Къалъхуа къудейм ӏэуа цӏыкӏум мамыкум мыпхуэдэ уэрэд хъуэхъукӏэ пежьэт, зыхуигъазэт. Лъхугъэ дыгъэу дыгъэщыгъэ, хулъэ лъынэ, кӏадэ дащхьэ, хущхьэ хуэдэу убагъуэ, зы узыгъуи къомыӏэу мыкӏуэдыжу къэхъу, жриӏэт. Мамыкум абы иужькӏэ и къалэну игъэзащӏэт. Нану цӏыкӏур зыщӏэгъущхьэным, зыпилъэщӏыхьыным и напэ и ӏупэхэм кӏэлъыплът, и бэуэкӏэр игъэпст. Бынжэлъым щыщ къабзагъэм и нэщэну ӏэмал имыӏэу и нэкӏущхьэ цӏыкӏум, и ӏупэ цӏыкӏум, и тхьэкӏумэ щӏыбагъхэм щихуэт. Иджыпсту къытхуэнэжауэ зи ӏупэ плъыжь цӏыкӏухэм щхьа бынджэль щахуащ жаӏэурэ дыщыцӏыкӏум жаӏэу щытащ, сщӏэкъым иджысту зи щӏалэгъуэхэм къагъэсэбэпми. Ауэ дэ ахуэдэ нэщэнэр зрахьу щытащ, ди дей къыщ, ди унагъуэм къыщекӏуэкӏыу щытащ. Арати, и бэуэкӏэр игъэпса иужькӏэ, елӏэлӏапэурэ игъэпскӏт, ишытӏурэ и ӏэпкълъэпкъ цӏыкӏухэр Захуэ цӏыкӏуу зригъэтӏылъыным иужь итурэ, хуэсакъыурэ, гущэ хьэпшыпым, гущэ хъыданым кӏуэцӏишыхьырти, нэ темыхуэн уэрэдымкӏэ ебжырт. Нэ темыхуэ уэрэдымкӏэ. Дэ нобэ Япэу ӏэуа цӏыкӏум дыӏуплъа иужькӏэ пу-пу жыдори абыкӏэ зэфӏыдогъэкӏ. Ауэ мис мыпхуэдэ уэрэд телъыджэ цӏыкӏу къадэгъуэгурыкӏуэу щытащ адыгэхэм. И пэ пэтӏракъ, и жьэ жьабгъуэ, дзэ зимыӏэ, пу-пу ӏеижь цӏыкӏу. Тхьэм и хьэщӏэ, жраӏэт. Абы иужькӏэ мы и лъабжьэм де къыщысхьахэр ӏэуам и ӏуэхур зэгъэзэхуа хъуа иужькӏэ, ӏэуа цӏыкӏум кӏэлъыплъа иужькӏэ, нысащӏэм и ӏуэхуи зрахуэт. Нысащӏэр зрагъэшхэным иужь итт, абы къыхуащтэт мис мыпхуэдэ шхыныгъуэ лӏэужьыгъуэхэр. Нобэ зыкъом хэтынущ мыбы шхыныгъуэ фӏэщыгъэцӏу темэм Щыщкъым, жывмыӏэ, мыбыи тӏэкӏу лэжьыгъэ ещӏэкӏын хуейуэ, фӏэщыгъэцӏэхэм фӏэкӏа я пщэфӏыкӏэр дымыщӏэжуэ. Мыпхуэдэ шхын лӏэужьыгъуэ диӏахьэщи, мис, фӏэщыгъэцӏэхэр зэхэфхмэ, сыт зищӏысыр жыфӏэу фыщӏэупщӏэну, зищӏысыр къэфтӏэщӏыжыну, къэфлъыхъуэжыну, ахуэдэ къетхуэкӏыу аращ. Шэтэгъуэблкӏэ. зэӏыха хьэнтхъупс. Иджы скобкэм дэту мыбы мис мыпхуэдэ стхат, кърагъэблыжу жэмым къыщӏаш шэщ, жиӏар. Адэкӏэ кхъуей цӏынэ хуэдэ, шей хужь, къалмыкъ шейкӏэ дзэджэр, фошатэ хуэдэхэр ирагъэшхт, нэгъуэщӏ шхыныгъуэуи, быдзышэ къэзыгъэкӏуэн, быдзышэ къэзышэн шхыныгъуэхэр нысащӏэм ирагъэшхырт. Мыбы иужькӏэ. Нысащӏэмрэ ӏэуа цӏыкӏумрэ я ӏуэхур игъэпса иужькӏэ мамыку ӏэнэ яухуэт. Дэ мыр куэдрэ жытӏэкъым, ауэ иджыпсту нэну дунейм къытехьэн хуей хъуа иужькӏэ уэру куэду пщӏантӏэ хъуми, дохутыр хъуми, цӏыхухъури, цӏыхубзри щыдолъагъур. Адыгэм и хабзэм ар къищтэкъым. Нэнум и дуней къытехьэгъуэм цӏыхухъу жыжьэ кӏуэуэ къыщӏэкӏынтэкъым пщӏантӏэм дэс цӏыхухъур. Ауэ пщӏантӏэм дэсу умыщӏэнуэ цӏыхухъухэр утыкум иттэкъым, утыкум къихьэтэкъым. Ещхьыркъэпсуи мы нэнур дунейм къытехьамэ, зыфӏэкӏамэ, нысащӏэмрэ ӏэуамрэ зэӏэпыкӏа иужькӏэ мамыку ӏэнэ яухуэти, абыи къегъэщӏылӏауэ щытыр, абыи къекӏуалӏэу щытыр, абыи къеблагъэу щытыр цӏыхубз защӏэт. Цӏыхубз дэӏэпыкъуэгъу хъуахэр, гугъу ехьахэр. Мамыкур къаша иужькӏэ занщӏэу абдей хъыбар зыщӏэныр дауи уи пщӏантӏэм дэсхэр, уи гъунэгъухэращи. Нэгъуэщӏи жыжьи кӏуэтэкъым, нэгъуэщӏи жыжьи ӏэбэтэкъым, атӏэ мис ахэр къызыхуэжэсти, ахэр къадэӏэпыкъут дэӏэпыкъуэгъу хуей хъун хъуа иужькӏэ. Мыдэкӏи мамыку ӏэнэр зыухуэр гъунэгъу цӏыхубзхэрат, гъунэгъу нысащӏэхэрат. Унагъуэм ар я ӏуэхутэкъым, унагъуэм дагъэпсынщӏэну гъунэгъу нысащӏэхэм мис мыпхуэдэ ӏэнэ яухуэрт, лъэуджыджа цӏыхубзхэр ягъэфӏэжын мурад яӏэу. Икӏи мамыку ӏэнэр мис мыпхуэдэ хъуэхъу дахэкӏэ къыщӏадзэт, къалъхуа ӏэуа цӏыкӏум елъытауэ, ар щӏалэ хъыджэбзым елъытауэ мыпхуэдэ хъуэхъухэри абы хуа хужаӏэт. Ди Тхьэу Тхьэшхуэ, мы нобэ къытхэхъуа ӏэуа щӏалэ цӏыкӏур гъущӏыпсэу, псэ быдэу, бэгъащӏэу, зэӏэр хигъэщӏу, и пщӏэрэ и ӏэщӏагъэрэ зыкъуэмызу, узрэ бзаджэрэ къимыкӏуэу, къакӏуэ-накӏуэм щымыщӏэу, зыщымыщӏэр щӏэныгъэу, хьэщӏэ жыжьэ къыхуэкӏуэу гъащӏэ кӏыхь иӏэнуэ сохъуахъуэ, солъаӏуэ. Ещхьыркъэпсуи хъыджэбзу щытмэ. Ди Тхьэу Тхьэшхуэ, мы нобэ къытхэхъуа ӏэуа цӏыкӏур, хъыджэбз цӏыкӏур, узым пэӏэщӏэу, зыщымыщӏэр щӏэныгъэу, щӏэупщӏэри куэду, зэупщӏыжым ящыщу, ӏэщабэ ӏущабэу, ӏумахуэрэ фӏэрафӏэу, щӏэныгъэ дахэ иӏэнуэ солъаӏуэ, сохъуахъуэ. Мыбы къыкӏэлъыкӏуэт цӏэфӏэщыр. Мыдей ит псалъэхэми я мыхьэнэри адэкӏи вжесӏэнщи, цӏэфӏэщ джанэм дыпэрыхьэнщи, мыпхуэдэу жытӏэнщ, дунейм къытехьа цӏыхум цӏэ фӏэзыщыну къызытехуэр дауикӏ езы лъэпкъым щыщхэрат япэу. Пщыкъуэ хуэдэ, Нэхъыбэу зытрагъащӏэр пщыкъуэти, гуащэ тхьэмадэми фӏащынкӏэ хъунт цӏыху цӏэрыӏуэ гуэр кърихьэлӏауэ, цӏыху хамэ гуэр кърихьэлӏауэ. Пщӏэ зыхуащӏ хьэщӏэ гуэр сэ фӏэсщынщ, жиӏэуэ абыи къапигъэувынкӏэ хъунт. Ауэ адэ-анэм ахуэдэ ӏуэху яӏакъым, абыхэм цӏэ фӏэзыщыжыныр дэращ жаӏэу, Нобэ зэрытлъагъум хуэдэу къэувэу ахуэдэ хабзэ щыӏакъым. Мы дауэдапщэр цӏыху зыхуашэсу зыгуэр кърагъэкӏуэкӏыу апхуэдэ ящӏуратэкъым, езы унагъуэм и кӏуэцӏым щызэфӏэкӏыж ӏуэхугъуэрат. Итӏани. Зэреджэр нобэ цӏэфӏэщ джанэ жыдоӏэ, кӏыпхъэидэ дауэдапщэ, жаӏэт. Кӏыпхъэр щӏалэ дунейм къытехъуауэ щытмэ, абы цӏэ фӏэзыщам и къалэнт цӏэфӏэщ джанэ цӏыкӏу тыгъэу иритыну. Ауэ а цӏэфӏэщ джанэм ӏэмал имыӏэу и бгъэгум де а лъэпкъым и дамыгъэр хидыкӏырт, кӏыпхъэ иридэт. Цӏэфӏэщ джанэр а махуэ дыдэм игъэхьэзыру къихьуэ унагъуэм я пащхьэ, сабийм и па, нанум и пащхьэ кърилъхьэ зыгуэртэкъым. Атӏэ Иужькӏэ, гущэхэпхэ хуэдэм, сэ сщӏэрэ, нэгъуэщӏ лъэтеувэ дыдэрауэ щытми, ар абы и нозыр хуэдэу щытти, абы къихьыжти, тыгъэ къахуищӏыжу арат. Нэгъуэщӏуэ дызэджэ тхылъхэм, зыгуэрхэм нобэ дызриплъэ лэжьыгъэхэм уеплъыжу щытмэ, Хьэщӏэ къеблэгъауэ мыпхуэдэ къалэныр зытехуам, цӏэ фӏищыну къалэн къэзыщтэжам, абы тыгъэ къыхуищӏыжыну ӏэмал имыӏэу ахуэдэ къалэн иӏэжт, тыгъэ къыхуищӏыжт сабийм иужькӏэ. Мыр кӏыпхъеидэ дауэдапщэращ, мыпхуэдэ хъуэхъуи мыдей къыщапсэлъу хабзэт. Дае, дае, деяӏэпэ, Ди дзадзум хуэмахуэ. Махуэ лъапӏэм и дахэгъуэм укъэхъугъи, лӏэщыгъуищэ щӏалэ махуэм игъэщӏынуэ тыдоӏуэ идоӏуэтылӏэ. Аращ цӏэфӏэщ джанэ кӏыпхъеидэ дауэдапщэкӏэ зэджэр. Адэкӏэ дымыгъэкӏуэдыжауэ ди гугъэжу нэхъыбэ дыдэрэ къекӏуэкӏыу, нэхъыбэ дыдэрэ дызрихьэлӏэу гущэхэпхэ дауэдапщэ. Мыр. Нысэ ущие дауэдапщэщ. Мыр ресторан инхэм благъэу яӏэр щызэхуашэсу кърагъэкӏуэкӏ ефэ-ешхэкъым. Мыр нысэ ущие дауэдапщэщ. Гущэхэпхэм кърихьэлӏэри къезыгъэкӏуэкӏри цӏыхубзщ. Ипэм щыгъуэ мамыкум Щеджэм деж, мамыку ӏэнэ щаублэм деж, абдежым гъунэгъу фӏэкӏа абы къемыхутылӏэу щытми, мы гущэхэпхэ дауэдапщэм деж нысащӏэм и лъэныкъуэ зыгуэр къэкӏуэнкӏи хъунут. Нысащӏэм и лъэныкъуэ зыгуэр къэкӏуэнкӏэ хъунут, ауэ абы и адэри и анэри мыхуэдэ ӏуэхугъуэм къэкӏуэнутэкъым. И нысэ хуэдэ, и шыпхъу хуэдэ, нэхъыщӏэми нэхъыжьми куэд мыхъуу, Цӏыху зытӏу нэхъыбэ мыхъуу къахыхьэт мыпхуэдэм дей, мыпхуэдэ дауэдапщэм дей. Дзадзум и бынжэкӏэ, и щхьэкӏэ, зэщӏэгъущхьа иужькӏэ гущэм хапхэт. Мыбыи зы махуэ бжыгъэ гуэр, мис мыхуэдиз дэбгъэкӏын хуейщ, тхьэмахуэ дэбгъэкӏын хуейщ, хьэмэ тхьэмахуитӏ дэбгъэкӏын хуейщ жиӏэу ехутылӏауэ зыгуэрым щыттэкъым. Езы дзадзу цӏыкӏум и щытыкӏэм къигъэлъагъуэрат а цӏыкӏур зэщӏэгъущхьа иужькӏэ гущэм хапхэт. Гущэхэпхэр къезыгъэкӏуэкӏыр иджыри зэ жызоӏэри, къекӏуалӏэ хабзэри цӏыхубз защӏэт. Нысащӏэм и дыщым ящыщщ гъунэгъу-жэрэгъу благъэхэр. Мыр нысэ ущие дауэдапщэщ. Зрагъэщӏри Гуащэжьрат, цӏыхубз тӏурысэ, нэхъ жьакӏуэу, ӏэкӏуэлъакӏуэу, фӏэрафӏэу, кӏэщӏу жыпӏэмэ, анэ махуэкӏэ зэджэрат. Гъащӏэ илъэгъуауэ, бын ипӏауэ, нанум еӏусэкӏэ ищӏу, ӏэкӏуэлъакӏуэу. Дзадзур гущапӏэм халъхьэн ипэкӏэ, абы и анэри яхэту, а Гуащэжьым зи щӏалэгъуэхэр, зи Нанупӏыгъуэхэр къригъэувэкӏырти, гъунэгъуу гущэм дей къригъэувэкӏырти, Гуащэжьым ищӏэмрэ игъахъэмрэ гупсэхуу ялъэгъуну, жиӏэ псори фӏы дыдэу зыхахын хуэдэу, Быдзышэжейр нокӏуэрэ, жиӏэти, дзадзу цӏыкӏур Гущэм хигъэгъуалъхьэт. Цӏыкӏур пкъыфӏэ узыншэ хъуным гущэр, гущапӏэр хуэгъэпсауэ щытт. Дзадзухэпхэкӏэ хэтӏыкӏыжыкӏэм а нысащӏэхэр щӏигъэджыкӏырт, абыхэм яригъэлъагъурт, захыригъэхт, а ӏуэхугъуэми Гуащэжьым хъуэхъущиекӏэ ӏуэхугъуэри иублэт. Хъуэхъури мис мыбдейтщи, ди Тхьэу Тхьэшхуэ, мы дзадзу цӏыкӏум и гущэпсыр быдэу, гущапӏэр махуэу, анэ куэщӏыр и гущэу, анэ бгъафэр и ӏэнэу, къэхъукӏафӏэ тхуэхъуну солъаӏуэ, сохъуахъуэ. Гущэхэпхэм ехьэлӏауэ. Нобэ къапсэлъ куэдым дрихьэлӏэнкӏэ хъунущ. Уеблэмэ гущэр къызыхэщӏыкӏа пхъэм деж щыщӏэдзауэ а гущапӏэм илъ хьэпшып цӏыкӏухэм деж щыщӏэтӏыкӏыжауэ сыт хуэдэ ӏуэхугъуэми куэдыӏуэрэ тепсэлъыхьащи, дэ ди къалэну дгъэувыжакъым абы нэхъ нэхъыбэ жытӏыну. Адэкӏэ къэсхьыну сызыхуейр мыращи, гущэкъу уэрэдхэр. Гущэм хагъэгъуалъхьэ сабийм дэтхэнэ анэми щэхуу щытми, нахуэу щытми, анэми, анэшхуэми гущэкъу уэрэд жриӏэ и хабзэщ. Ар дэтхэнэ лъэпкъми къадэгъуэгурыкӏуэу къыщӏэкӏынщ. Ауэ тобэ ирехъуи, дэ ди уэрэдхэм нэхъ нэхъ дахэ щыӏэкъым. Мыбы цӏыхубз макъкӏэ макъамэ гуакӏуи щӏэтуэ, щӏалэ хъыджэбз елъытауэ мис мыпхуэдэ уэрэд цӏыкӏухэр щыӏэт. Жей си псэ, жей си щӏалэ, жей си щӏалэ нэху. Нэхущыр уи щыпэ ежьэщ, Гъуэгу жыжьэхэр зыпэплъэ, Си шу хъыжьэ ябгэ. Мы цӏыкӏур ӏэхъуамбэ пӏащэщ, Мы цӏыкӏур шэпӏэ щэрыуэщ, И ӏэщэр иремыубзэщхъу, Зэуэмэ, щремыуэхъу, Зытехуэр иремыхъуж, Си щӏалэр хызогъэжае. Лэу-лэу, лэу-лэу, лэу-лэу. Хъыджэбзу щытмэ, хъыджэбзым мис мыпхуэдэ гущэкъу уэрэдыр хуэгъэзат. Уи гущащхьэр мазэм полыд, уи гущапӏэ дыщэ идащ, дыщэ щхьэнтэм ущызогъэжей. Кущ-кущ, кущ-кущ. Иджы гу лъыфтэну дыхуейт мис мыпхуэдэми. Щӏалэр щагъэжейм и дей ӏэуэлъауэ щӏэтуэ. Бзэщӏэныгъэр абы зэреджэр мыращи, сонорнэ макъхэр къагъэсэбэпуэ лэу-лэу зэрыжиӏэмрэ, хъыджэбзыр Щагъэжейм и дей, щӏэжьыуэ тӏэкӏу фӏэкӏа ӏэуэлъауэшхуэ щӏэмыту хъыджэбзыр къызрагъэхъуным еужь зритар мис мыбдей къыщожьэри, кущ, кущ зыхэфхрэ. Мис апхуэдэу зэщхьэщыкӏыныгъэ абдей щыщӏэдзауэ иӏэт. Адэкӏэ гущэхэпхэ Дауэдапщэр зэфӏэкӏа иужькӏэ мыбдежым дауикӏ абы кърихьэлӏа хамэхэр, цӏыхухэр иджы унагъуэм ягъэхьэщӏэт. Ипэкӏэ жытӏащ гъунэгъухэм яухуэт. Иджы мыр унагъуэм къызрагъэпэща шхыныгъуэхэр цӏыхубзхэм нэхъ гуакӏуэ ящыхъун шхыныгъуэхэкӏэ мис мыпхуэдэ ӏэнэ къызэтрагъэувэт.

пхъэщхьэмыщхьэ дэлэнхэр, щӏакхъуэ зэтеупӏэщӏыкӏхэр. Фцӏыхуу фӏэщыгъэцӏэ куэд хэт. Нтӏэ зэвгъащӏэ ипэкӏэ. Мы ӏэнэм тӏэ зэреджэр ӏэфӏ ӏуфӏ ӏэнэ. ӏэфӏ ӏуфӏ ӏэнэ. Цӏыхубзым нэхъ къемыхьэлъэкӏыу, нэхъ фӏэфӏу, фӏэщӏэщыгъуу щыт шхыныгъуэхэращ, жаӏэти. ӏэнэкӏэм гуащэжьым къекӏуэлӏахэм къекӏуэлӏахэр, кърихьэлӏахэр хъуэхъукӏэ иригъэжьэжт, гуфӏэгъуэфӏыгъуэкӏэ Тхьэм фхудигъэщӏэж, яжриӏэжурэ. Аращ гущэхэпхэ дауэдапщэм и деж къекӏуэкӏар, нэхъыби хъутэкъым. Адэкӏэ нэнум пыщӏауэ лъэтеувэр къекӏуэкӏырт ӏэмал имыӏэу. Нэну цӏыкӏур Езыр-езыру япэ лъэбакъуэхэр ича иужькӏэ лъэтеувэ тхьэлъэӏур ирагъэщӏэкӏырт. Мыр унагъуэ тхьэлъэӏум кърихьэлӏэ хабзэри къезыгъэкӏуэкӏри аргуэру цӏыхубзхэрат. Мы унагъуэ тхьэлъэӏум кърихьэлӏэт гъунэгъухэр, благъэхэр. Мыбы нысащӏэм и анэр къакӏуэ хъуну хъунт Ипэкӏэ укӏытэм, хабзэм емыбэкъуэфауэ щытми, мыбдежым нэхъ къезэгъыу къыщӏэкӏынут. Езы нэнум щхъуэкӏэплъыкӏыу хэдыкӏауэ, мис мыбдеж стхащи, щхъуэкӏэплъыкӏыу хэдыкӏауэ, моуэ занщӏэу уи нэм къыщӏидзу, нэ темыгъахуэ джанэ щатӏагъэт. Псоми къахэлыдыкӏыу щытми, нэ трамыгъэхуэн хуэдуэ. Мыпхуэдэ дауэдапщэм хабзэкӏэ нанум и анэшхуэм хьэлыуэ ӏэнэ теӏуа иубэрт. Хъыджэбз цӏыкӏуу щытмэ, хьэлыуэ ӏэнэр зыхуаубэр. Абы ӏэмал имыӏэу хьэлыуэ быку иӏэн хуейт. Мыри ящыгъупщэжауэ зыгуэрщ. Хьэлыуэ быкур Хьэлыуэр иджыри ӏэнэм щытраубу ӏэтӏэлъатӏэу щыщытым и деж, моуэ ӏэштӏымкӏэ и кум де зы кумб хуащӏырт. Кумб хуащӏырти, фоупс иракӏэрт. Нэну цӏыкӏур, хъыджэбз цӏыкӏур бгъэдашэт япэ дыдэу, хьэлыуэ тӏэкӏу къыпачт ӏэкӏэ. Мис а фоупсым хащӏэт, ирагъэшхыну иратти, хъыджэбз цӏыкӏум ифӏэӏэфӏыпсу ишхыу щытмэ, сыту дехъулӏа, ди хъыджэбзыр бзэ ӏэфӏу къэхъунущ, жаӏэти, хъуэхъур хуагъэшт. Хъыджэбзым сшхынукъым жыхуиӏэу зыгуэру зищӏмэ, къигъэ, къигъэхъейуэ щытмэ, абы щыгъуэми адыгэм Абы фӏы халъагъуэрт ди хъыджэбзым и псалъэр кӏуэцӏригъэкӏрэ жьэнахуэу къэхъунущ, и унафэ псори щӏигъэтынущ жаӏэти, апхуэдэм деи хъуэхъур нанум хуагъэшырт. Ди хьэлыуэ ӏэнэм чэсей фэху трапхъуэт, абы и щӏыӏум хьэпшып зэмылӏэужьыгъуэхэр тралъхьэт. Хъыджэбз цӏыкӏумэ тралъхьэр лэныстэ, мэсталъэ, уагъэ-щагъэ, дэнлэч, гъуджэ, мажьэ, ахуэдэхэрат. Цӏыхубз ӏэмэпсымэ, нэгъуэщӏу жыпӏэмэ. Щӏалэ цӏыкӏуу щытмэ, ӏэщэ-фащэ, ӏэмэпсымэ хуэдэхэр тралъхьэт. Нобэ хъыджэбзми щӏалэми тралъхьэр ӏэнэм зэхуэдэу къыщӏэкӏынщ. Ахъшэ тралъхьэри, мо илъэс мыхъу щӏыкӏэ ахъшэ зылъэгъуа зы цӏыху сабийр абыкӏэ мэӏэбэр. Моуэ тӏэкӏу къекӏуэкӏыкӏэр ягъэлъэхъша хуэдэу мэхъур, тӏэкӏу и мыхьэнэр ягъэмэщӏа хуэдэу мэхъур абыкӏэ. Си гугъэкъым ӏэщӏагъэ пхуэхъуным машинэ ӏункӏыбзэри, ахъшэри зыгуэркӏэ епхауэ, емыпхам и мызакъуэу. Си гугъэкъым ар къабзагъэм щыщу. хьэлыуэ ӏэнэм мис ахуэдэ зыгуэрхэр теплъхьэну. Арати, псори зэзэхуа иужькӏэ нанур мывэджей трагъэувэт, и лъакъуэ зэхуакум мэжаджэ дахт, ебж ехъуэхъурэ джэнапхъэ бзыхьэхуэхэмкӏэ и лъакъуэ цӏыкӏухэр ялъахъэти, зыпаупщӏыжырт. Мис мыхэр, мис мыхуэдэ псалъэхэр жаӏэурэ. Хъуэхъуфӏхэр пхуагъахъэу, узылъахъи щымыӏэу, лъабжьэ быдэ уиӏэнуэ зекӏуэкӏафӏэ ухъунуэ сохъуахъуэ, солъаӏуэ жаӏэурэ. Абы иужькӏэ ешажьэ тхьэлъэӏукӏэ ирашажьэт. Уей, си щӏалэ напӏащэ, гъуэгуищэр зыпэжьэ, ежьэ-ежьэ гъуэгу махуэ, хышхуэ хуэдэу къытхуежьэ, жьышхуэ хуэдэу къытхуэкӏуэ, ежьэ си псэ, гъуэгу махуэ, махуэу щыӏэр пхуэнахуэу, ӏуэхуу къэхъур пхулъэкӏыу уи щыӏэкӏэр ефӏакӏуэу упсэуну солъаӏуэ, сохъуахъуэ, жраӏэти. Цӏыкӏу къекӏуэлӏахэм я ӏэпэ цӏыкӏухэр зэрыубыдауэ ӏэнэм и хъуреягъкӏэ къеуджэкӏырт, дыгъэм хуэкӏуэу, зегъакӏуэ уэрэдымкӏэ, уэрэдуджымкӏэ кърашэкӏтэ цӏыкӏухэр. Мимэ мимэ, мимэ къэрамыщэ, мимэ къэрэщауэ, щауэ цӏыкӏухэр мэщыпэ, и чыпыӏэри къегъанэ, нанэ макӏуэри мэлъыхъуэ, дадэ макӏуэри къехьыж. Уджыр здекӏуэкӏым нанур ӏэнэм бгъэдашэт, и хъуреягъыр щэрыкӏуэгъуэ кърагъэкӏухьырти, уджыр зыпагъэурти, хьэпшыпхэм хагъадэт. Нанум къыхиха иужькӏэ ехъуэхъухэрт, хуэлъаӏуэхэт, ӏэщӏагъэ, щӏэныгъэ игъуэтыну, гъащӏэ кӏыхь хъуну. Кхъуейплъыжь кӏэрыщӏэм нобэ сыт хуэдэ тхьэлъэӏуми иращӏылӏу щытми, кхъуейплъыжь кӏэрыщӏэр унагъуэм щӏалэ къихъуа иужькӏэ адэшхуэ хуэдэ, дадэжь хуэдэ я пщӏантӏэм дэсу щытмэ, абы игъэӏурт ди щӏалэм кхъуейплъыжь кӏэрыщӏэ хуэсщӏынущ жиӏэти. Абы и къекӏуэкӏыкӏэр ноби долъагъур, ауэ

Сыт къыщекӏуэкӏыр жыпӏэмэ, сыт цӏыху къекӏуэлӏахэм кърагъэкӏуэкӏыр жыпӏэмэ, гущие, ущиехэр къыщекӏуэкӏырт, цӏыкӏу зэпеуэ, зэхьэзэхуэ, зэхьэрхуэр джэгукӏэхэу, цӏыкӏу-цӏыкӏу къебжэкӏыр, цӏыкӏу-цӏыкӏу уэрэдыр, псалъэрыджэгур, псысэ шыпсэр, псынщӏэрыпсалъэр, къуэжыхьыр, бзэкъутэ бзэщӏыжыр,

къытралъхьэу щыта шхыныгъуэ лӏэужьыгъуэхэм дыкъытеувыӏэнщ я фӏэщыгъэцӏэм тӏэкӏу нэхъ набдзэгубдзаплъэу фыкӏэлъыплъыну дыволъэӏури. Кхъуейплъыжь кӏэрыщӏэ ӏэнэ ухуам гъэшхэкӏ шхыныгъуэхэр щебэкӏырт. Кхъуейуэ, матэ кхъуей, кхъуейплъыжь, абазэ кхъуей, кхъуей цӏынэ, кхъуеищӏэ, кхъуеижь, шэжыпс кхъуей, кхъуейлъалъэ.

Къащтэт иджыри кхъужь фошатэ дэкупщӏэ хэлъу, кхъужь цӏыкӏу гъэгъуа хьэжа форыпщ дэкупщӏэ хэлъу, кхъужь фошхуз. Адэкӏэ шхурыпщ хьэкъурт, форыпщ хьэкъурт дэкупщӏэ хэлъу, кхъуейжьапхъэ, жэмыкуэ, уэркъ лэкъум, джэдыкӏэрыпщ, шатэрыпщ, тхъурыжьхэр. Фадэхэу мыпхуэдэхэр къащтэт. Фадэ щыжытӏэкӏи, чэф узыщӏын, уи щхьэ згъэунэзэнкъым зи гугъу тщӏыр. Атӏэ дызэфэ дэтхэнэри фадэщ. Фоупс, пхъэщхьэмыщхьэпс, нобэ псы ӏэфӏкӏэ дзэджэр. Псы гуащӏэ, фор гъэмэщӏауэ пхъэщхьэмыщхьэр нэхъ ебэкӏыу. Шхупс, къэбшыпс, Санэху, санэплъ, махъсымэ, мэрэмэжьей, фэрныплъ. Лъыпи кърагъэкӏт ар тыхь, ныш, ӏэщ яукӏыу щытми, джэдкъазэу щытми.
Мадинэ, адыгэ хабзэр сыт щыгъуи гъащӏэм къыдекӏуэкӏыу, гъащӏэм къыдекӏуу, гъащӏэм зэрихъуэжым теухуауэ зихъуэжыурэ къекӏуэкӏа Пасэрей хабзэм ди нобэрей гъащӏэм къемызэгъыжын гуэрхэри хэлъщ, дауикӏ. Апхуэм дапхуэ ари щӏэдбзыщӏын щыӏэкъым, ауэ мис мы нобэ жыпӏам уеплъу щытым, Мадинэ. Нобэ ди гъащӏэм къэдмыгъэщхьэпэфыну, ди гъащӏэм къемызэгъыну зы псалъэ жыпӏауэ къыпщыхъурэ?
Къэдмыгъэсэбэпыфыну зыри хэту си гугъэкъым. Ди ӏуэху къекӏуэкӏыкӏэр, ди зыхэтыкӏэр нэхъ дахэ, нэхъ екӏу хъуну фӏэкӏа, ди быным Ди щӏэблэм дыщывгъэсхьыж. Мыхуэдиз зэрызехьэ етщӏэкӏыр лейщи, тӏэкӏу мыуэ тӏэкӏу шыӏэныгъэ дэ тхэлъу дыщытмэ, бынри абы къыщӏэплъынщ, къыщӏэдэӏунщ, абы щӏэтпӏыкӏынщ, нэхъ гъэсаи хъунщ. Псо нобэ инстаграмкӏэ флъагъун дзадзухэр гущэм хэлъу, гущэр ресторан кум дейту, мокӏэ колонкэхэр щӏэгъэнауэ быцӏыргъэцӏыргъэ жиӏэу макъамэр ину къикӏыу, абдем де къэфакӏуэхэр къафу, джэгу екӏуэкӏыу, абдем де хэлъ тхьэмыщкӏэ цӏыкӏу насыпыфӏэм, ар тхьэмыщкӏэурэ абдем де тхьэмыщкӏэ цӏыкӏум жеипӏи ирамыту, зэрыгъэкӏийуэ зэрыгъэгуоуэ, апхуэдэу гъуэгу махуэу пхутегъэувэнукъым сабийр Тхьэм ирещӏи. Тӏэкӏу си псалъэм шхыдэ губжь хэлъу щытми, мыр Куэд щӏауэ зэтрихьауэ, схузэтемыхыжу си гум илъ зы губжьщи, ди жылэ жылэ махуэ дыхъужыну дыхуейуэ щытмэ, сабийр къызэрыхъу лъандэрэ къыдекӏуэкӏ дауэдапщэхэр и пӏэ идгъэувэжын хуейуэ щӏэкӏынщ Мадинэ, абы къыщедгъэжьэн хуейуэ щӏэкӏынщи, нобэ мы уэ къэпӏэта ӏуэхур, нобэ дызыщӏэбгъэдэӏуар абыкӏэ зыщӏэгъэкъуэн гуэр хъуну, нобэ, мы нобэ жыпӏам уеплъу щытмэ, сэ сызэреплъымкӏэ гущэхэпхэ зыщӏыну хуейри, Нэгъуэщӏ дауэдапщэ зыщӏыну хуейри, мис мыбы жыпӏамкӏэ зэгъэпэща хъуну къысщохъу, Мадинэ, ӏуэхури. Нобэ жыпӏар къытхуэщхьэпэну Тхьэм жиӏэ, мыбдем де кърихьэлӏа хъуари Тхьэм фигъэпсэу, дяпэкӏи дыкъызэдызэхуэзэнущ, аращи ди хьэщӏэщым фыкъеблагъэ узыншэу фыщытхэ.